Echi bụ 11th of April 2025 ka Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State, ga-esu Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Onyeze Jesus with nkata ọgwụ Eke Hit to court. Yes, tomorrow ka Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị ga-apụta court ka fa bịa sara ọnụ fa. The worst part of it is that ọkwa mara amara mana mana that na this court Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị

Maazị Nnamdi Kanu yes ikpe a fa na-achọ ikpe na ga-adị ka nke nke Maazị Nnamdi Kanu okay chegodin ọkwa mara that na oge emere Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị arrest oge emere arrest emere Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị arrest because of na ee eh, ma ọ na-agwọ oke ite ọ na-agwọ oke ite kịta a kpụrụ gị bịa court okwu atụgharịa yes a kpọzi a kpọzi Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị bịa court atụgharịzie the okwu adịghị ekwuzi okwu that na Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị na-agwọ oke ite yes adịghị ekwuzi okwu that na ọ na-agwọ oke ite that na ọ- that na ọ na-agwọ ya ụmụaka yahoo ọgwụ adịghị ekwuzi okwu that one emechie that chapter abazie na em Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị na-asponsor ndị ọ bụrụ na agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ yes ọ ebe a tụgharịzi the okwu ọ ka ife na oge ọ ka na-agwụ m because ọ bụ maka ikpe a efo na ee ikpe efo na a ga-ebi tomorrow ọ ga-ebi echi bụ 11th of April 2025 ọ bụ maka this ikpe efo na a ga-epostpone ya yes they will still postpone it so that so that ka ọ ka fa nweta more evidence i don't even understand ọ bụ maka i postpone ikpe Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Eke Hit with nkata ọgwụ Eke Hit yes a ga-epostpone ikpe a bụ 11th of march i mean 11th of april a ga-epostpone ya till till next month after easter ọkwa mara ama people na-eche that na this ikpe a kịta na ọ ga-ebi tomorrow no ọ gaghị ebi tomorrow ọ Nigeria ka anyị nọ yes we know our country ikpe ifo na a ga-ekpe ya once a ga-anakọta nọọsụ ka ekpe ikpe a once ka yes ka asị na ekpesigo but ọzizie ọzi na ehu Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị all these people niile niile na-agụrụ ya egwu na-eti Akwa onye ọgwụ ọbara ọra ebe fa ncha na-agbasigo ọsọ onwezi onye kwụzi Akwa Ọkụkọ n'azụ all these people na- na-agụrụ Akwa Ọkụkọ egwu ka Akwa Ọkụkọ nke dashịe fa moto dashịe fa ụnọ but all of them na-adụga azụ onwezi nkwere agụrụ Akwa Ọkụkọ egwu nke nke bail wee ọ ka ị mara mara na ọ mgbe ife ee mgbe ife mgbe ị nọ in a difficult situation gbaka ya mara na ị nwere friends ka nwee friends ọ bụrọ ọ bụrọ mgbe ị nọ ị nọ in a party ị sị yes na ị nwere friends na ị nwere na ị nwere mmadụ is a lie kụkwa bụ ife mmụta dị iru maka ị na-asị that na ị ji ego na ị nwe friends ọ mgbe ife dapụtara gị ka ị ga-ama na o nwere ndị ga-akwụ gị n'azụ kụkwa bụ ife mmụta dị iru thanks for watching